Táimid anseo anocht i dTeach Dolmain i lár an bhaile i gCeatharlach ar Sráid an Tulaigh agus táimid ag ceiliúradh gach rud bainteach le Gaeilge, saol na Gaeilge agus an cultúr Gaelach i gCeatharlach is dócha. Tá an-chuid ag tarlú an t-am ar fad. Bíonn idir Féile Pan Cheilteach gar do thús na bliana, bíonn clubanna óige ag dul ar aghaidh i rith na bliana, bíonn an bunscoil lán-Ghaelach agus an meánscoil lán-Ghaelach, Bunscoil Eoghain Uí Thuairisc agus Gaelcholáiste Cheatharlach ann. Bíonn ócáidí ar nós maidin caife ann gach Dé Céadaoin i dTeach Lambert. Caifé ar an mbaile. Bíonn Pop Up Gaeltacht uair sa mhí.
Mé féin agus Fergal Ó Máirtín a chuir tús leis an Pop Up anuraidh agus tarlaíonn sé uair amháin againn in aghaidh na míosa anseo sa phub. Bíonn seisiún ceoil ann thíos staighre gach Déardaoin agus ar an Déardaoin a shocraíomar chun an seisiún ceoil a bheith ann. So, just lean sé ar aghaidh gach mí. Agus mar gheall ar sin, chuireamar isteach ar an nGradam, Gradam na nGnó le Glór na nGael agus fuaireamar cúpla duais maidir leis sin.
Tá cuid mhaith gradam buaite ag eagraíochtaí agus gnólachtaí éagsúla sa bhaile i mbliana. An-chuid de seo ráite agam, tá baint agus nasc ag Bríde de Róiste leis ar fad. Le bheith macánta faoi, gan í, is dócha nach mbeadh éinne seasamh sa seomra seo anois agus nach mbeadh aon cheann dos na gradaim sin bainte ag duine ar bith. Tá mé anseo i gCeatharlach le caoga bliain. agus is dócha an príomhrud a rinneamar ná tús a chur le Gaeilge a bheith taitneamhach agus a bheith oscailte agus ar fáil do gach uile dhuine. Thugamar faoi shiamsaíocht agus deireadh seachtaine a eagrú a bheadh dhátheangach agus. fáilte roimh chách, mar a deireann siad, agus b'in Éigse Cheatharlach 79. So idir naíonra, Gaelscoil, Gaelcholáiste agus seirbhís iarscoile, tá 1,000 dalta ó aois na naíonáin bheaga nó fiú amháin na réamhpháistí réamhscoile, an aois sin suas go dtí lucht Ardteiste agus tá 1,000 díobh siúd ag fáil a gcuid oideachais trí Ghaeilge i gCeatharlach an t-am ar fad.
Tá seana-aithne agam ar Bhríd de Róiste agus na na héachtaí a rinne sí ar son na teanga. Bímis ag caint faoi naíonraí, Gaelscoil, Gaelcholáiste ach i bhfad níos níos faide ná sin agus níos fairsinge ná sin, Club Gaeilge na ndéagóirí, mise ina measc nuair a bhí mé níos óige agus bhí sí ag plé le lucht gnó ag iarraidh an Ghaeilge a ghríosadh. Bhí sí dírithe dháiríre ar chuile ghné den phobal seo, den tsochaí seo, fiú amháin an tAifreann agus an cór Gaelach ag an Aifreann trí Ghaeilge. Táimid ag súil leis an todhchaí mar is féidir linn a rá, agus beidh sé soiléir, go bhfuil pobal mór atá ní hamháin taobh thiar den Ghaeilge agus báúil don Ghaeilge agus dea-thoil acu ach go bhfuil an Ghaeilge líofa acu féin agus go bhfuil siad mórálach as agus sásta í a labhairt.